Anois ar an líne tá Bairbre Ní Chathail, Comhordaitheoir Pleanála Teanga ó Líonra Leitir Ceanainn. A Bairbre, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat. Ok, is aoibhinn liom Dún na nGall, a Bairbre, go háirithe na ceantair Gaeltachta in iarthuaisceart an chontae agus is maith liom Leitir Ceanainn freisin agus tá áthas orm go bhfuil Líonra Gaeilge oifigiúil lonnaithe sa bhaile anois. An féidir leat ar dtús, a Bairbre, insint dom faoin bpróiseas inar tharla ionas go raibh sibh bunaithe mar Líonra Gaeilge agus mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta? Is féidir, cinnte. Ag deireadh 2016 a tháinig Foras na Gaeilge chun cruinniú a eagrú i Leitir Ceanainn i gcomhpháirtíocht leis an Chomhairle Contae. Bhí Foras na Gaeilge ag iarraidh próiseas a bhunú anseo sa bhaile agus bhí an Chomhairle Contae ag rá nach raibh siadsan ag iarraidh seilbh a ghlacadh ar an phróiseas iad féin ach ba chóir go mbeadh an próiseas lonnaithe sa phobal. So thug siad cuireadh ginearálta do dhaoine bualadh isteach agus rinne Gearóid Trimble cur i láthair faoin phróiseas pleanála teanga agus ina dhiaidh sin rinne b'fhéidir deichniúr againn cinneadh coiste a bhunú. rud a rinne muid agus chuir muid iarratas isteach ag Foras na Gaeilge agus ó Fhoras na Gaeilge go dtí an Roinn bheith aitheanta mar cheanneagraíocht chun próiseas a thoiseacht agus nuair a fuair muid cead sin a dhéanamh bhí muid in ann bogadh ar aghaidh agus toiseacht ar an taighde. So bhí orainn taighde a dhéanamh leis an phobal go ginearálta, leis na gnólachtaí, le daoine óga, le teaghlaigh chun plean teanga a dhréachtadh. Agus ghlac sé sin tamall fada go leor. Bhí, bhí sé ní ba dúshlanaí, b'fhéidir, ná mar a shíl muid nuair a thoisigh muid. Agus fuair muid comhairle agus treoir ó Glór na nGael, ó Caitríona Nic Seoin agus ó Colm Ó Baoill in Fhoras na Gaeilge. Agus bhí muid in ann duine a cheapadh nó a thabhairt isteach chun an plean féin a scríobh, mar ní raibh ionainn ach coiste deonach. Ní raibh an t-am ag duine ar bith an obair sin a dhéanamh so bhí muid in ann Ursula Ní Shabhaois a thabhairt isteach chun an plean a dhréachtadh agus chuaigh muid ar ais arís chuig an phobal ansin chun an plean sin a phlé leo agus nuair a bhí muid sásta go raibh mianta agus riachtanais an phobail agus na gnólachtaí agus na heagraíochtaí sa bhaile curtha san áireamh againn ar an phlean sin, chuir muid isteach chuig an Roinn é agus nuair a faomhadh an plean bhí muid in ann ansin maoiniú a aimsiú agus bogadh ar aghaidh chun duine éigin a cheapadh mar Chomhordaitheoir Pleanála Teanga agus tús a chur leis an phróiseas.
An bhfuil baint agaibh le Údarás na Gaeltachta freisin?
Níl, níl muidinne lonnaithe sa Ghaeltart agus mar gheall air sin níl baint cineál, níl baint formal againn le hÚdarás na Gaeltachta. Now bíonn muid, bíonn mise ag obair leis na hOifigigh Phleanála Teanga sa chontae atá faoi Údarás na Gaeltachta agus beidh comhdháil againn thíos i nGaillimh ag tús mhí na Nollag, eagraithe ag Údarás na Gaeltachta agus tá cuireadh agamsa freastal ar sin. So cé nach bhfuil ní bhíonn muidinne ag obair faoi Údarás na Gaeltachta ach bíonn comhoibriú ar siúl. Hmm. Bíonn comhoibriú ar siúl.
Ok, um, is cainteoir dúchasach thú a Bhairbre, an bhfuil?
No, as as an Srath Bán domhsa. Ok.
Umm so níor thoisigh mise ar an Ghaeilge go dtí mé thart fá b'fhéidir dhá bhliain déag d'aois.
Ok. Ok sin go breá. Ok eh tuigim go bhfuil Gaelscoil agus Gaelcholáiste i Leitir Ceanainn. An féidir leat beagáinín níos mó a insint dom a Bhairbre faoi na hacmhainní Gaeilge atá agaibh sa bhaile? Bhuel tá sé ríthábhachtach dúinne go bhfuil Gaelscoil agus Gaelcholáiste ann agus bhí bhí Aonach na Gaeilge againn Dé Sathairn seo chuaigh thart, chun deis a thabhairt do dhaoine bualadh isteach agus tuilleadh eolais a fháil faoin ghaeloideachas, mar tá sé ríthábhachtach, tá sé mar cineál bunchloch den phlean go mbeadh pobal labhartha na Gaeilge a spreagadh agus a chumasú againn agus tá an córas gaelscolaíochta ríthábhachtach chun sin a dhéanamh. So tá siadsan ann agus tá Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh againn anseo fosta agus tá Ollscoil na Gaillimhe i ndiaidh tús, a chur le dioplóma sa Ghaeilge san ollscoil agus tá muidinne i ndiaidh an tseachtain seo caite, tús a chur le ranganna san ollscoil ionas go mbeadh deis ag daoine nach bhfuil Gaeilge de laghad acu Gaeilge a fhoghlaim agus daoine eile go dtiocfadh leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus beidh muid ag cur tús le ciorcal comhrá ansin an tseachtain seo chugainn fosta. So tá sé ríthábhachtach go bhfuil na háiseanna sin ann agus chomh maith leis sin fiú an leabharlann atá lonnaithe anseo i Leitir Ceanainn, bíonn neart acmhainní acu i nGaeilge agus bhí siadsan i láthair ag Aonach na Gaeilge Dé Sathairn agus tá pobal labhartha na Gaeilge, sin an rud is tábhachtaí, neart daoine i ndiaidh teacht ón Ghaeltacht. bheith ina gcónaí anseo thart fá Leitir Ceanainn. So tá pobal labhartha na Gaeilge anseo, daoine a tháinig ón Ghaeltacht agus daoine a tháinig fríd an córas Gaelscolaíochta agus sin, b'fhéidir, an saibhreas is mó atá againn, iad ag obair sna siopaí, sna heagraíochtaí, sna gnólachtaí thart fán bhaile agus Gaeilge le cloisteáil achan uile lá ar na sráideanna agus istigh sna siopaí thart fán bhaile.
agus tarlaíonn sé sin, dar liom, go pearsanta ní raibh mé i Leitir Ceanainn le roinnt blianta ach an gcloiseann tú í go, an teanga go laethúil i Leitir Ceanainn?
Bhuel, cloisim féin go cinnte, mar nuair a théimse amach, labhraím Gaeilge le daoine, fiú muna bhfuil ach go raibh maith agat nó cibé rud, you know, rud beag bídeach le rá agam le daoine. Agus labhrann an-chuid daoine Gaeilge ar ais liom, fiú muna bhfuil mórán Gaeilge acu, déanann siad iarracht. Ach cloiseann tú daoine fásta atá b'fhéidir ag teacht isteach ó cibé áit, Gaoth Dobhair, nó Machaire Rabhartaigh, nó Gort an Choirce, nó cibé áit, agus iad istigh anseo i mbun siopadóireacht nó cibé rud, agus cloiseann tú daoine i mbun Gaeilge a labhairt, nó teaghlaigh atá thuas sa Ghaelscoil nó cibé rud, tá an Ghaeilge le cloisteáil thart fán bhaile ar bhonn laethúil gan dabht ar bith.
Agus an síleann tú go bhfuil borradh tar éis teacht air sin ar fhás na Gaeilge sa bhaile ón am inar osclaíodh bhur oifig bliain nó dhó ó shin?
Tá mé ag déanamh go bhfuil borradh faoin Ghaeilge le tamall maith anuas, ní hé amháin ó thoisigh mise mar Chomhordaitheoir Pleanála Teanga ach roimhe sin fosta leis an Ghaelscoil agus Coláiste Ailigh. Chuir sé sin go mór leis an Ghaeilge thart fán bhaile, ach le cúpla bliain anuas tá sé rí-shoiléir go bhfuil borradh ann, fiú an éileamh atá ar ranganna Gaeilge againne agus just an cineál, tá fuinneamh ar leith ann agus tá sé sin soiléir agus chuir muid tús i mbliana le gradam Gnó le Gaeilge leis an Chumann Trádála anseo i Leitir Ceanainn agus bhí oíche bhronnta againn cúpla seachtain ó shin agus bhí trí ghnó istigh faoina choinne agus ansin bhí muid thíos i mBaile Átha Cliath, fá choinne Gradaim, an scéim úr atá ag Glór na nGael agus bhí ceithre ghnó thíos ansin chun boinn a fháil ag an searmanas sin. So, cé nach bhfuil. nó níl ann ach tús. So ní raibh ach trí, trí ghnó istigh i mbliana maidir leis an, an Gradam áitiúil. Beidh tuilleadh gnó ann ar an bhliain seo chugainn agus ina dhiaidh sin. So tá rudaí ag fás agus ag forbairt. Ach tá borradh ann, ehm, bíonn daoine ag caint fá caidé atá ag tarlú, bíonn daoine ag bualadh isteach anseo. Bhog muid aníos, isteach go dtí an oifig seo tús mí Aibreán agus tá muid lonnaithe anseo i lár an bhaile. gar don Ardeaglais, bíonn, you know, ar, ar sráid beag atá gnoitheach go leor, daoine ag dul síos chuig an príomhshráid agus daoine i gcónaí ag bogadh thart agus daoine ag bualadh isteach, beidh ciorcal comhrá againn ar maidin, beidh eh, scoil, Scoil Náisiúnta an Ghlasáin ag bualadh isteach ina dhiaidh sin ar feadh tréimhse, eh, léir rudaí ag tarlú i gcónaí. So, yeah, tá, Tá borradh agus fuinneamh ar leith ann, níl dabht ar bith faoi dtaobh de.
Bhíos ar tí ceist a chur ort faoi na gradaim sin ag Glór na nGael, an bhfuil naíonra sa bhaile, an bhfuil fhios agat?
Tá naíonraí, tá naíonraí sa bhaile. B'fhéidir ceithre, ceithre naíonra atá ag feidhmiú, déarfainn, aye. Tá sin go hiontach, yeah. Tá, agus tá sé sin tábhachtach, go bhfuil deis ag teaghlaigh páistí a chur chuig naíonra go mbeadh Gaeilge acu ón tús agus iad ag ag toiseacht ar ar an córas réamhscolaíochta sin go mbeadh an deis sin acu so tá sé sin tábhachtach. Agus ba mhaith linn amach anseo fosta go mbeadh seirbhís cúraim leanaí ar fáil i nGaeilge, rud nach bhfuil ann go fóill, ach tá sé ann sa phlean againn, ba mhaith linn daoine a spreagadh tabhairt faoi sin fosta, go mbeadh daoine atá ag obair in ann feighlí leanbh a fháil a bhfuil Gaeilge acu agus rudaí mar sin. So tá, tá, tá obair le déanamh, níl dabht, you know, tá, tá obair le déanamh ach tá rudaí ag dul chun tosaigh. Tá líonra agaibh do leanaí, nach bhfuil?
Tá líonra, tá. So sin grúpa tuistí agus tachrán. Just arís, chun deis a thabhairt do dhaoine ar mhaith leo tuilleadh Gaeilge a labhairt mar theaghlach. So bíonn, bíonn siad anseo maidin Déardaoin cúpla uair sa mhí agus. bíonn sé, tá sé fós deacair, b'fhéidir, like thosaigh muid mí Bealtaine agus bhí scaifte measartha maith againn agus ansin thar an tsamhradh thit daoine amach as mar go raibh siad gnóthach le rudaí eile, anois tá muid ag toiseacht arís agus daoine ag teacht ar ais chugainn. So bíonn, bíonn, bíonn obair i gcónaí ann, bíonn tú i gcónaí ag iarraidh tógáil ar na tionscadail atá bunaithe agat. So tá sé sin tábhachtach deis a thabhairt do dhaoine teacht le chéile, cuid acu atá líofa, cuid acu atá i mbun Gaeilge a fhoghlaim, cuid acu ag freastal ar ranganna s'againne, ach go mbeadh deis acu teacht le chéile agus Gaeilge a labhairt le chéile agus go mbeadh na páistí ann i gcomhthéacs a bhfuil an Ghaeilge mar theanga chumarsáid.
Ok, a Bhairbre. So, is maith sin. Sea, yeah.
Ok, an bhfuil mórán beartaithe agaibh don bhliain seo chugainn? Ó, tá cinnte, tá cinnte. Tá muid ag súil le tógáil ar an obair atá á dhéanamh againn le teaghlaigh. Tá muid ag cur tús le coiste teanga sa Ghaelscoil chun teaghlaigh na Gaelscoile a spreagadh mar phobal labhartha na Gaeilge. Tá muid ag súil le tuilleadh a dhéanamh le daoine óga thart fán bhaile. Tá tús curtha againn le club óige ach ba mhaith linn díriú isteach ar na déagóirí agus rudaí a sholáthar daofa. Tá muid ag súil le. cur leis an méid gnólachtaí atá gníomhach faoi láthair le Gradam Ghlór na nGael agus leis an Gradam áitiúil. Ba mhaith linn cúrsa a reachtáil chun scileanna raidió a sholáthar do dhaoine. So tá lear rudaí ann. Beidh muid gnoitheach. Is plean seacht mbliana atá i gceist. Tá muid anois ag teacht go deireadh an darna bhliain. So beidh orainn. achoimre a dhéanamh ar an obair atá déanta againn agus plean oibre don bhliain seo chugainn a chur le chéile agus a chur faoi bhráid an bhoird agus faoi bhráid Fhoras na Gaeilge fosta roimh dheireadh na bliana agus ansin na spriocanna atá againn don bhliain seo chugainn a leagan amach. Neart le déanamh, beidh muid gnoitheach. Is dea-scéal é go bhfuil sibh lonnaithe ansin agus tá sé go hiontach a bheith ag cloisteáil faoin dea-obair atá ar bun agaibh agus go raibh maith agat as ucht an agallaimh seo agus é go moch maidin inniu. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, a Barbara, an féidir leat na sonraí teagmhála a thabhairt dom do bhur líonra sa bhaile?